Is breá liom an rock and roll, is breá liom é go fóill. agus b'fhéidir go bhfuil rud éigin ionam atá ag freagairt cineál ceist a thagann ón gceol sin. Ach nuair a chuala mé an ceol traidisiúnta na hÉireann,

Lár na seascaidí agus bhí clubanna na hEorpa ag preabadh le fiántas na hóige, iad go léir ar thóir an rud céanna, ceol rock. Nuair a bheartaigh muintir Nikki Ragsdale bogadh go Munich i 65, dhein an déagóir í féin a thumadh ó bhonn go baithis sa chultúr mealltach so. Thosnaigh sí ag freastal ar an gclub rock PN Hit House. Nuair a chuaigh muid go Munich, bhí mé fós sa scoil, ach thosaigh mé ag freastal ar an gclub sin nuair a bhí mé fós i scoil, agus cairde de mo chuid chomh maith, agus thosaigh mé ag cur aithne ar roinnt daoine, roinnt ceoltóirí. Bhí siad, just bhí sé go hálainn bheith ann, bheith ag damhsa agus bhí an club an-bheag. Agus bhí an stáitse ansin agus na ceoltóirí agus muid ag damhsa so bhí sé, bhuail muid lena chéile go nádúrtha. Tháinig na Kinks go München agus. Sheinn siad ceolchoirm do PN Hit House ag an Circus Krone agus tháinig siad go dtí an club ina dhiaidh sin. Seo Dave Davies ag seinm sa chlub, ar an stáitse sa chlub. Agus tá síniúchán faighte agam. Agus tháinig Jimi Hendrix agus Noel Redding agus Mitch Mitchell, bhí Jimi Hendrix agus The Experience i gceist, tháinig siadsan ann agus bhí muid uilig cairdiúil faoin tráthnóna sin ag an gclub agus tháinig seisean linn go dtí árasán de chara dár gcuid agus chaith muid uilig an oíche ann ag éisteacht le ceol le chéile. Bhí sé sin go han-deas. Bhí mé i mo dhéagóir agus bhí mé sa ngeall. Bhí cara de mo chuid, Connie, Connie Croher, ag obair ann mar DJ ag an am ach bhí siad ag, bhí sí ag iarraidh dul go Londain agus chuaigh sí. agus tá a job faighte agam go díreach agus mé críochnaithe leis an scoil. Seo mise ins an, ins an booth agus seo an, seo an ceann atá agam ach bhí ceann ag mo dheirfiúr nach bhfuil cóip agam níos mó agus rinne mé dearmad air agus seo mise, seo, seo. Came on the Creation sílim, ag seinm agus mise ann agus Peter Nauman ag féachaint tríd an doras. So, sin an Tonn Cabine. Ar dtús seasca hocht, Bhog mo thuismitheoirí ar ais go California agus bhí orm gol leo. Chuaigh muid abhaile agus, ach bhí mé féin dírithe ar Londain, bhí mé ag iarraidh dul ann agus níor chaith mé ach thart fá ocht mí i gCalifornia agus bhí mé réidh agus chuaigh mé go Londain. Bhí saol deas ann agus bhí sé bríomhar, bhí sé exciteáilte agus bhí sé just lán de cheol agus caithfear samhlú go raibh, go raibh muid an-óg, bhí muid saor, Bhí cuid mhór acu ina ceoltóirí agus just muide ag éisteacht le ceol, ag damhsa, ag ag bhuel just ag ag ithe agus ag ól ceol. Rinne mé go dtí na gigs, na gigs a bhí ag á dhéanamh ag mo chairde, ag na Heavy Metal Kids agus roinnt bannaí ceoil eile agus bhí, bhí mo dhlúthchairde, na cailíní eile ann fosta. Ní hé go raibh cineál an focal sin grúpaí i gceist, ní raibh, ní raibh sé mar sin, just sin a bhí ár saol. Bhí, bhí mise ag obair, bhí job agam agus bhí orm éirí. go moch ar maidin ag dul go dtí an obair ach ina dhiaidh bhí mé ag iarraidh dul amach arís le mo chairde. Och fuair mé an-spraoi ann. Bhí sé bhí sé an-spraíúil do duine óg, caithfidh mé a rá. Ní bheinn in ann é sin a dhéanamh Anois, ach amháin, b'fhéidir, ag an Oireachtas, tharlaíonn sé, tharlaíonn sé ag an Oireachtas, cosúil le sin, ach bhí rac i gceist. An bhliain sular fhág sí slán le Londain, chuaigh Nicky agus cara leithe ar saoire go hÉireann. Bhuail rud éigin nó léi ansan. Cultúr bríomhar a mhúscail rud éigin go doimhin inti agus a dh'athraigh a saol. Chuala mé ceol traidisiúnta na hÉireann, chonaic mé bodhrán den chéad uair, chuala mé giota beag amhránaíochta, Ní raibh fhios agam rud ar bith faoi na daoine a bhí á sheinm nó á cheol ag an am sin. Bhí sé nua, bhí sé glan nua domh ach chuaigh sé i bhfeidhm orm ah agus ina dhiaidh sin agus mé ar ais i Sasana bhí mé sa tóir ar an cheol sin agus ag caint le cairde de mo chuid faoi. Tá cúpla téip faighte agam. Sean albam na Chieftains a bhí i gceist agus an Bothy Band agus just bhí sé, bhí siad just galánta ar fad. Más ceoltóir thú agus má mhothaíonn tú ceol, má tá sé rock and roll, má tá rock and roll i gceist, nó ceol traidisiúnta na hÉireann, tá an rud sin mar a gcéanna agus na ceoltóirí roc, bhí aithne agam orthu agus iad ag seinm, bhí siad ag mothú an cheoil. Eoghan Connell! Tá fáilte romhaibh! Tá mé go maith. Breis is chúig mbliana fichead tar éis do Nikki ceol na hÉireann a bhlaiseadh den gcéad uair, tá sí i gcomhluadar maith i gCalifornia. Nikki, cad é mar atá tú? Tá fáilte romhat. Ceol sa bhFrainc! Buanchairde iad seo, a roinneann an ceangal láidir sin a mhothaíonn sí le hÉirinn, agus an dúil chéanna acu sa cheol Gaelach. Cad é mar atá tú? Is fada ó laethanta rac Londain é seo, a shamhlófá. Má tá ceol maith rac. seinnte ag duine, nó ceol traidisiúnta na hÉireann agus just an, an, an, an buille. Tá an ceol difriúil ach ar nós ag an ríl. Tá ceangal leis an chroí, Tá sé is rud nádúrtha. agus thig leis fuinneamh a chur ort nó thig leis thú a cheangailt leis an talamh. Is féidir leis rudaí mar sin a dhéanamh. Sin an fáth go raibh sé chomh.

Bhí deireadh na seascaidí agus na seachtóidí ar fad caite ag Nikki Ragsdale i Londain, í i gcroílár ceann des na tréimhsí ba bhríomhaire i stair na cathrach, agus le teacht na n-ochtóidí, Bhí an fuadar céanna fén Meiriceánach óg. Wild thing, I think I love you. Bhí ceol go fóill an cuid mó de mo shaol agus muid amuigh in Wardour Street agus ag déanamh just ag dul ar na gigs agus just bhí sé, bhí sé go hálainn do duine óg mar mé, mar mé fhéin. Ach bhí rud éigin ag dó na geirbe ar bhean óg Chalifornia. Bhí an turas sin go hÉirinn tréis rud éigin a mhúscailt inti. Agus níorbh é an ceol Gaelach amháin ba chúis leis. Bhuel, le linn an ama sin, bhí muid ag taisteal thart agus chuaigh mé, chuaigh muid go Conamara agus chaith muid cúpla lá le cara dá cuid ins an Cheathrú Rua. agus teaghlach lán-Gaelach a bhí i gceist agus lean siad ar aghaidh leis an nGaeilge cé nach raibh Gaeilge againn agus bhí sé go hálainn. Bhí muid sa chistín timpeall an tí, na tine agus iad ag ag ag insint scéala as Gaeilge agus bhuail sé le mo chroí just chuir sé draíocht ar mo chroí agus just an, fuair mé an deis sin Gaeilge a chluinstin i gceart. So ag an am sin bhí fhios agam go raibh sí i ndán domh agus go gcaithfidh mé an teanga sin a fhoghlaim. D'fhill Nikki ar Chalifornia in 82. agus í dírithe ar chumas labhartha a bhaint amach. Bhí mé ag cuartú bealach go mbeinn in ann Gaeilge a fhoghlaim. Bhí sé sin just iontach deacair ag an am fosta, ní raibh aithne agam ar duine ar bith a bhí Gaeilge aige nó aici. So, chaith mé b'fhéidir, bhuel, cúig nó sé bliain mar sin. Imelda! Chonaic mé fógra, fógra Imelda White, agus bhí sise, sise ag múineadh Gaeilge i Mountain View anseo so chuir mé glaoch uirthi ar an bpointe agus ina dhiaidh sin just bhí mé ag staidéar léi ar feadh cúpla bliain. De réir a chéile bhí aithne á chur ag Nikki ar phobal beag Gaelainne i San Francisco agus an grúpa comhrá seo ina chuid mhór dá saol. given as a good old fashioned. Faoin am sin, bhí mé tar éis dul tríd Buntús Cainte agus cúpla rud eile, so bhí giota beag Gaeilge agam cheana féin. Ach bhí sé go deas staidéar le duine a bhí Gaeilge aici agus d'fhoghlaim mé

Bhí cú faoil na hÉireann fachta mar pheata madra aici fiú, ach bhí gá aige Nicky le rud éigin breise a chuirfeadh snas ar a cuid Gaolainne. Tar éis tamaill, bhí an t-ádh dearg orm agus fuair mé cara, cara peann. Duine a bhí, just duine cineálta a bhí ag iarraidh daoine a, a, cuid, daoine a chuidiú le Gaeilge. Cainteoir ó dhúchas atá ann, Peadar Ó Ceannabháin is ainm dó, agus thug sé an-chuidiú do mo chuid Gaeilge agus tar éis tamaill dúirt mé leis gur mhaith liom amhrán Gaeilge a fhoghlaim agus a rá agus dúirt sé bhuel is maith liom é sin a dhéanamh fosta agus ansin fuair mé amach go raibh sé ina amhránaí sean-nós. Nach bhí an t-ádh orm. Thug sé cuidiú, cuidiú an domhain domh i ndiaidh sin. Bhí sé in ann amhránaí a mholadh domh agus tar éis sin,

na na mothúcháin tháinig tagann na mothúcháin atá a bhíonn ag baint leis an amhrán go go go háirithe na na hamhráin domhain na hamhráin mór fuair d'fhoghlaim mé leagan Chaitlín Maude de Dónal Óg mar shampla agus Téann tú go domhain ionat fhéin agus tú ag rá amhrán mar sin, tá sé fada agus tá sé láidir agus em just mothaím é sin, mothaím an amhrán. Ó níl mé tinn

mar tine. Mothaím em. just mothaím mothaím sásta agus mothaím sásta agus beo agus lán de m'anam féin.

go háirithe in áit cosúil le cathair San Francisco. Bhuel, tá sé go hiontach agus tá cuid mhór daoine ann anois a bhfuil Gaeilge acu a bhfuil, nó a mbíonn ag staidéar Gaeilge. Ar dtús nuair a bhí mé, bhí mé liom féin ar dtús agus mé ag foghlaim Gaeilge, Ní raibh duine ar bith, ní raibh aithne agam ar duine ar bith a raibh Gaeilge acu, ach anois tá comhluadar maith againn. Cad é sin atá ann? Tarraingígí suas? Ó nach deas é an bia. Go raibh míle maith agat a Connie. Tá daoine ann, Meiriceánaigh ina measc, a bhfuil Gaeilge líofa acu agus cainteoirí ó dhúchas ina measc, daoine as Éirinn, daoine ann ar chaill siad a gcuid Gaeilge Éireannaigh ach tá siad ag iarraidh í a fháil ar ais anois agus bíonn muid ag cruinniú oícheanta mar seo go rialta agus ceolann muid le chéile. An rud a bhí mé ag smaoineamh air ar tús, más mian leat Gaeilge a fhoghlaim, Agus caithfidh tú, agus nach bhfuil tú in Éirinn, caithfidh tú really do, do, do Ghaeltacht fhéin a chruthú agus sin, sin an rud a bhfuil déanta againn. So ehm tá mé an-sásta leis sin. Ní féidir liom dul go hÉirinn gach, gach bliain, ba, ba bhreá liom é sin a dhéanamh ach ehm tá ár, tá ár nGaeltacht fhéin againn.

Is dócha go bhfuil smaointiú ar an duine sin go bhfuil siad iontach difriúil. Agus tá, tá na cultúir difriúil. Is breá liom an rock and roll, is breá liom é go fóill agus is breá liom cuid mhór cineál ceoil. ceoil éagsúla, ach nuair a chuala mé an ceol traidisiúnta na hÉireann just las sé rud éigin, agus an amhránaíocht fosta agus an teanga, níl fhios agam cad chuige, but, d'athraigh sé mé. Is breá liom rock and roll anois. agus tá mé fós i dteagmháil le cairde de mo chuid, na Heavy Metal Kids agus roinnt daoine eile, tá muid fós inár gcairde. Ach thig liom bheith i m'amhránaí sean-nós fosta. Bíonn daoine an-casta.

Is sa phéiste gan túir dhearga cur na scadán thar na droim.